ni silamɛya foli ye ani kisi foli ani tangan foli n'o de ye ala ka kisi kɛ an bɛɛ kan n'an bɔra ye nin ye kunnafoni surumani dɔ ye kɔmi an balimaw y'a ɲini an fɛ cogo min na k'a fɔ kibaru dɔw bi jamana kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ hakilila min bɛ an bolo k'a di alors hakilila min b'an bolo o ti hakilila caman ye an m'a mɛn nin tile filani in kɔnɔ nin waati in na k'a fɔ dɔ ye kira sallallahu alaihi wa sallam an ka kuranɛ dɔgɔya n'o ye setigi ala kumakan ye ka tila kotuguni ka ala kira yɛrɛ dɔgɔya kisi nɛɛma b'a ma ka tila fo a ka dɔgɔyalima taara se ala yɛrɛ ma ayiwa u y'a kuma carin dugu kɔnɔ mais ne min bɛ ka kuma bi komi haut conseil islamique du mali président ala ye n seere ye n m'a mɛn maa m'a fɔ n ye fo kunu o tun ye le combien ye kunu tun ye le 30 de ye le 30 dixième mois 2022 n yɛrɛ den o de nan'a yira n na k'a fɔ ko mankan dɔ bi dugu kɔnɔ k'a fɔ dɔ ye nin dɔgɔyalima se silamɛya ma a y'a yɔrɔnin joué n tulo k'a mɛn aa n ko nin tigi n'a b'a hakili kan a ye dan sago alors n'o kɛra n b'a fɛ ka min fɔ silamɛw ye anw ka diinɛ ni silamɛya don nalomaya diinɛ tɛ girin diinɛ tɛ hakiliwuli diinɛ tɛ anw ka diinɛ ni silamɛya don fɛn sabatilen de don a tigiw sabatilen de don a tigiw b'u yɛrɛ kalama alors ni tɔɔrɔ nana jamana kɔnɔ nin ɲɔgɔn nana min bɛ silamɛw dɔgɔya ni silamɛ minnu wulila k'a fɔ a ti bɛn an ma u y'u jo baara kɛ u b'u jo fɛ nin ti bɛn silamɛ si ma n'i dalen bɛ ala la ka da sa ka kunun na mɔgɔ si tɛ yen ko e dalen bɛ ala la ni nin ɲɔgɔnna fɔra i ka kira ma ka fɔ i ka kuranɛ ma ka fɔ ala ma a ka kan ka fɛn dɔ kɛ dusukun na o la ni minnu wulila ka u ka nisɔngoya yira ne bolo u ma kojugu kɛ mais fo an ka taa silamɛya ka sira de kan silamɛya tɛ girinko ye an bɛ jamana min kɔnɔ jamana sariyama don sariya de bɛ boli a jamana kɔnɔ an bɛɛ bɛ o sariyaw de nɔfɛ ne ye haut conseil président ye ni ko k'an ka na an kan ka ne kan ka apaisement de ɲini ka bɛn de ɲini ka kiri ɲini a ɲɛ ɲuman kan o la tuma min na n denkɛ ye fɛn in jira n na o yɔrɔ bɛɛ n ye n ka telefɔni bɔ n ye minisiri wele a n ko nin kibaru n ko aw m'a mɛn wa u ko n ma karamɔgɔ an y'a mɛn a kan ka taa sira min fɛ an bɛna a kɛ ten fo silamɛw bɛ wasa a ko i k'a dɔn kuranɛ nenni ni kira nenni tɛ hali aw karamɔgɔw nenni président asimi ye yamaru di ko k'a bɛɛ dan sigi jamana kɔnɔ yann'ale ka taa kuranɛ tɛ kira tɛ hali karamɔgɔw nenni jamana in kɔnɔ président asimi ko dan bi sigi a la ale tile la ko mais a y'aw sigi k'an lajɛ an bɛna min kɛ alors ni gouvernement ye faamaw ye nin fɔ ne hayidara ye comme le président du Haut Conseil islamique. Mm-hmm. Alors, ne ka kan k'a dɔn n bi min kɛ anw tɛ se ka fara minnu wulila kan minnu bɛ kuma jugu fɔ la mais mɔgɔ caman kumana bɛɛ y'u ka nisɔngoya yira mais kumana dɔw bɛ yen olu ta ti cɛ ka kuma nɔfɛ olu ta bɛ ayidara yɛrɛ de nɔfɛ parce que hakilila wɛrɛ b'olu la min dɔnnen don n'u ye kuma ninnu lamɛn rezo ka kuma ne t'a lamɛn mm. mais ala ye n seere su na de don a sisan n denkɛ nana dɔ yira n na a bɛ ka ka kuma k'a fɔ ko silamɛ ɲɛmɔgɔ ko ko ayidara ye mun fɔ c'est-à-dire a m'a fɔ ayidara quoi mm-hmm. a ko ko min ko a ye silamɛ ɲɛmɔgɔ ye ne m'a fɔ n ye silamɛ ɲɛ ne yɛrɛ de y'a ye mm-hmm. ne yɛrɛ de y'a ye mm-hmm. alors olu ta tɛ diinɛ ko ye ala ko tɛ hakilila wɛrɛ de b'u ma kumana fo an k'an kɔlɔsi an k'an kɔlɔsi dɔ ka hakilila ɲinitɔ an kana coro a dingɛ kɔnɔ n b'o fɔ silamɛ hakilimaw de ye ko in ɲɛ dɔnnen don min ye neni kɛ fanga ko k'a to ale ka bolo kan a mana don wo o wo kɔnɔ u b'a labɔ wa an k'a dɔn fana tribinali de bɛna juge a ka kan ni min ye a bɛ bila yen de a mɛ ne hakili la mali bɛ ka taa o sariya de kan bi alors an ka fanga an kan k'u bonya mɛ ka dan yɔrɔ dɔ la ka dan yɔrɔ dɔ la ko di ni fanga ko a y'a to yen sariya ko min a bɛ boli a kan o ye silamɛw danyɔrɔ ye ni sariya wɛrɛ tɛ silamɛw bolo mali kɔnɔ mali fanga ko k'a t'u ma an kan ka u kɔnɔ alors ni mali fanga ma se k'a ka baara kɛ o la ni silamɛw kan ka min kɛ ni mali fanga dɛsɛra u ma se ka jɔ u jɔyɔrɔ la u y'a jira ko faama tɛ jamana kɔnɔ o la ni silamɛw kan ka min kɛ u b'o kɛ mɛ ni fanga ko karamɔgɔ an y'a mɛn an b'a ta an tɛgɛ la a bɛn'a ye alors maana an bɛ taa arajo la k'o fɔ mɔgɔw ye ko ne ni faamaw ko tan wa an bɛ taa television so la k'a fɔ mɔgɔw ye ko ne ni fanga ko tan wa non mɛ n dɔgɔkɛ tarawele n denkɛ in ye fɛn in jira n na ale ye n wele aa ko perezidan ko n b'a fɛ i ka yamaru di an ma an ka o kɔnsɛyi wele an ka sigi ka kuma fɛn in kan n ko tarawele yamaru b'i bolo o kɔnsɛyi bɛɛ wele ni ne tɔgɔ ye a ka kuma n'a bɛnna min kan o ye ne yɛrɛ ka kan ye alors n dɔgɔkɛ n'o ye tarawele a ye o kɔnsɛyi wele bi u sigira u kumana o kɔnsɛyi ka bɛnkan kɛra min ye ko jumadon silamɛ bɛɛ ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ place d'indépendance dɔ wa an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛnna nin de kan min b'an fɛ k'a fɔ fanga ye min b'an fɛ k'a fɔ jamanadenw ye a mankan wɛrɛ bɛ min ayidara ka kuma jumɛn bi a bilen haut conseil bɛnna min kan kaban ayidara bi mun wɛrɛ fɔ bɔn ayidara bi taa yɔrɔ min na o ye fanga de fɛ yen ye a daminɛna n ye minisiri wele minisiri ko ayidara a to tan kira nenni tɛ kuranɛ nenni tɛ asimi ko hali aw karamɔgɔw nenini ko a ti taa ni dan ma sigi a la a mɛ ne bɛ mun wɛrɛ kɛ o kumana ne da ye nin de ye mais mɔgɔ wɛrɛ caman bɛ ka kuma olu ka kuma tɛ k'u dimina cɛ kɔrɔ yɛrɛ olu ka kuma u ye occasion dɔ sɔrɔ dɔrɔn ayidara ko in u ka u jija ka ko dɔ kɛ parce que u bɛ labɛn dɔw la an b'a kalama a mɛnna kuma in bɛɛ kun ye mɔgɔ caman ka kuma kun ye nin ye mais caman ka kuma ye u bɛ ala nɔfɛ caman ka kuma ye u b'u ka diinɛ lapasa mais caman bɛ yen olu ta tɛ ala ko ye kira ko tɛ olu ta ye ayidara ko ye munna ne ye haut conseil président de ye anw tɛ se ka fara mɔgɔ kan ka bere ta anw bɛ fara mɔgɔ kan ka bere de minɛ k'an ka jamana basigi k'an ka jamana suma an ka se k'an ka ala bato an sago la ɛ wulu kulekan o bɛ mun kɛ kabanɔgɔ la mɔgɔ min ye gabakuru fili kɔgɔji la kɔgɔji b'a dɔn fɛn filila la wa alors an ka taa ni hakili ye hakilila wɛrɛ dɔw bɛ mɔgɔw bolo u bɛ fɛ ka nin kɛ o sababu ye silamɛw k'u kɔlɔsi fɛn min kalifara ne ma n b'a dɔn min don wa n ye min k'a la kabini a daminɛna mali kɔnɔ yan n ye min k'a la a ɲɔgɔn ma kɛ alors o kumana an ka taa ni hakili ye a ka dɔn hakili bɛ silamɛw na an nalolen tɛ an tɛ taa an kun fɛ alors ni fanga de dɛsɛra silamɛw bɛ min kɛ silamɛw b'o dɔn mais ni fanga ko a y'a to an ma a dɔ kɛra dɛ u ko silamɛw ka minisiri bɔra ka kuma u ko procureur fana bɔra ka kuma min farala ne ni minisiri cɛ o ye nin ye alors an bɛ mun wɛrɛ kɛ mais u ti nin si nɔfɛ ko ayidara ayidara tɛ yen haut conseil ɲɛmɔgɔya la fitinɛ ka wuli jamana in kɔnɔ hayidara bi haut conseil ɲɛmɔgɔya de la silamɛya ka se ka kɛ a tiɲɛ kan ni dan sagona fanga k'i sen d'a kan ɔ ni fanga dɛsɛra an yɛrɛ bi min kɛ an b'a dɔn mais ni fanga ma dɛsɛ an bɛ to fanga kɔ alors n bi nin wele in da silamɛw ye u k'u hakili sigi u kana to mɔgɔ dɔw fɛn ɲinitɔ dɔw k'u pousser ka bila dingɛ kɔnɔ ne ni tarawele kumana an bɛnna u ye décision min ta fana a ye n wele a ko n kɔrɔ an ye réunion kɛ an bɛnna nin de kan n ko n dɔgɔ ne yɛrɛ ma lafiya de n'o tɛ n bi a kɛnɛ kan mais ne bɛ ka kuma ale fɛ a yɛrɛ ye n kumakan mɛn a ye dugawu kɛ n ye k'a fɔ n kɔrɔ ala ka lafiya d'i ma bon ne ni tarawele bɛ ɲɔgɔn kalama ne ni o kɔnsɛyi bɛ ɲɔgɔn kalama mɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen sa ni hakilila wɛrɛ b'olu la ni ala ko tɛ n bɛ fɛ silamɛw k'u kɔlɔsi ne ye o kɔnsɛyi perezidan ye n kan ka jɔ yɔrɔ min na n jɔra yen ni ko nana ne tɛ bere ta n bɛ se an ka beretigiw de ma an ka beretigiw bi o ye faamaw de ye n ye minisiri wele minisiri ko haidara a ka ɲi n y'a mɛn mɛ i sigi ka jugu eh, an filɛ an b'a minɛ a mana don wo wo kɔnɔ an b'a labɔ wa an b'a bila tribunal ka bolo kan a ka kan ni min ye a bɛ kɛ a b'a ye haidara bɛ mun wɛrɛ kɛ mɛ haut conseil ka bɛnkan k'a fɔ bɛɛ ka bɔ juma don an ka taa an ka nisɔngoya yira n jɛnna n'o fana ye j'accepte min sigiyɔrɔ in na sisan j'accepte n jɛna n'a ye mɛ yanni juma cɛ fɛn bɛɛ b'a la mɛ n'o de sabatira ne bɛ bila bɛɛ ɲɛ ye mɛ an bɛ kelen fana fɔ mali fanga ye u ka u k'u kɔlɔsi parce que olu yɛrɛ kana kɛ sababu ye ka yirikuru bila tasuma na u kɛlen bɛ ka silamɛya bila u bolo kɔfɛ kojugu u kɛlen bɛ ka silamɛw bila u bolo kɔfɛ kojugu an tɛ siran k'o fɔ ne t'u ka to dun t'u ka ji min kabini ala ka n dan n ka maa t'u ka gouvernement na sini u k'a bila alors cɛ min tɛ se ka kuma faamaw ɲɛfɛ o bɛ sɔrɔ u karamɔgɔ dɔw ye ne tɛ ne ti faamaw ka mɛrisi la ne bɛ ala ka mɛrisi de la mɛ ka ne to o kɔnsɛyi ɲɛfɛ fitinɛ ti wuli jamana in kɔnɔ abada silamɛya tɔgɔ la fo ni fanga dɛsɛra Alors faamaw fana ka kan ka u hakili sigi u k'a dɔn silamɛw bɛ yen u k'a dɔn nin mali in bilama fo ka diɲɛ wuli n'i y'i pan silamɛw kunna i bɛ segin i kɔ ah oui an muɲuna an da denna an sabalila mɛ u k'a dɔn n'i y'i pan silamɛw kunna i bɛ segin i kɔ n bɛ segin k'a f'u ye mali gouvernement k'a dɔn maa o maa y'i pan mali silamɛw kunna bi i bɛ segin i kɔfɛ alors haidara de bɛ yen bi kabini ala k'an da an bɛ ji kɛ tasuma de kan n'o tɛ n'o tɛ y'a sɔrɔ mali tɛ tan wa an bɛ fɛ k'a f'u ye ka haidara to yen tasuma tɛ wuli nin jamana in kɔnɔ silamɛya tɔgɔ la fo ni faamaw dɛsɛra k'u jɔ u jɔyɔrɔ la an bɛ jamana min kɔnɔ sariya jamana de don ni maa ye kojugu k'i la jamana taabolo la i b'a se fanga ma ni fanga ka kan ka min kɛ i b'o lajɛ bon ni fanga ma se k'a ka baara kɛ o kɔrɔ ye fanga yɛrɛ de ye sira di jamanadenw ma ko an k'an ta sara alors ni fanga dɛsɛra an b'an ta sara mais an tɛ fɛ an ka jamana fanga ka dɛsɛ fo ka taa se mɔgɔ tɔɲɔnen k'a ta sara ma an tɛ fɛ an ka se alors an bɛ wele min da mali fanga fana ye u k'u ɲɛ dayɛlɛ ni conseil min b'u bolo silamɛw ka ko la n'o deli u kɛlen bɛ ka silamɛya fili u kɔfɛ u k'u kɔlɔsi conseil ɲuman tɛ anw ka jamana in kɔnɔ yan maa o maa ye silamɛya dɔgɔya ala b'i dɔgɔya fo k'i bɔ miseli wo fɛ faama o faama ye silamɛw dɔgɔya ala b'i dɔgɔya fo k'i bɔ miseli wo fɛ hali n'i ni jinɛw bɛ baara kɛ an t'o dogo ka fɔ maa si ye mais n bɛ fɛ k'a fɔ hayidara qualité fitinɛ tɛ wuli hayidara tɔgɔ la ka se to hayidara ye o tɛ se ka kɛ fiyewu fo ni fanga ma a ka baara kɛ alors an bɛ min fɔ silamɛw ye nin de don alors haut conseil ka bɛnkan kɛra bi an ka bɔ ka taa an ka nisɔngoya yira ne yɛrɛ faralen bɛ u ka o la cent pour cent mais u kana maa jaabi minnu bɛ pɛrɛnpɛrɛn na haut conseil président ka bɔ yen silamɛ ɲɛmɔgɔ tɛ a ka bɔ yen a ye mun kɛ a ye mun fɔ a kana olu jate hakilila wɛrɛ de b'olu la kodɔnna bɛɛ b'u ka hakilila dɔn ne bɛ bɔ n bɛ taa bi n bɛ bɔ n bɛ mun fɔ min kɛra ne ye fanga de wele fanga ko hayidara a to tan an b'a wasa an bɛ mun wɛrɛ fɔ n dɔgɔkɛ ko ma n ka a jɛ n'a ye a bɛ haut conseil wele n k'u bɛɛ wele u welela u bɛnna min kan tarawele ye n wele k'a fɔ n ye n ko n jɛnna n'a ye on est ensemble mais kɛrɛfɛ kuma ninnu o tigiw ka hakilila dɔnnen don n bɛ fɛ an ka mɔgɔw kana bin u ka dingɛ kɔnɔ olu ta tɛ ala ko ye kira ko tɛ labɛn dɔw de b'u bolo u dɛsɛlen don k'a bɔ mais n'u ye occasion dɔ sɔrɔ dɔrɔn u b'u profiter mais anw tɛ taa dingɛ kɔnɔ au grand jamais an b'an faso jɔ de an tɛ tasuma don a la alors mais n bɛ min fara a kan u ko cɛnin min ye dɔgɔyalima kɛ ko a bɛ tɔn dɔ la o tɔn mɔgɔw u nan'u kumakan jouer n kɔrɔ yan o tɔn mɔgɔw ko k'u ka fara a kan k'u bɛɛ ka fara a kan ko k'a dɛmɛ moralement k'u bɛɛ k'a yɔrɔ ɲini ka taa a fɛ yen ko parce que a b'u ka tɔn na ah, mais ni tɔn sɔrɔla mali kɔnɔ yan tɔn min sigi k'a ye ka anw ka kira neni ka an ka eh, kuranɛ neni ka ala neni n'o tɔn bɛ mali la yan an b'a ɲini faamaw fɛ sini u k'o tɔn resipise minɛ k'a fara n'o tɔn tora yen o kɔrɔ ye fanga ma ka baara kɛ ni silamɛw ka kan ka min kɛ u b'a kɛ a bi a bi rezo kan u nana zuye n kɔrɔ yan u ko k'u bɛ cɛ suteni k'u bɛ to a kɔ k'u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a dɛmɛ ah mais c'est trop ayidara min bɛ ka kuma kabini ala k'u da ne ka dɔgɔlima ma s'u ma parce que ne bɛ n ka diinɛ dɔn ne ka diinɛ ni kafiriw jɛra ala kira sɔlɔ salam ani bolisɔnnaw jɛra ani kerecɛnw jɛra ani yahudiyaw jɛra a ka so kɔnɔ yahudiyaden dɔ tun b'a bolo baaradenya la a tɛ se ka sɔsɔ da fɛn si fɛ alors kira sara k'a ni mɛkereyanw to jɛ la o tuma na anw bɛna bonya kira ye anw bɛna diinɛ dɔn kira ye de o tuma na ne ayidara ka taabolo kɛ kerecɛn ye ne y'o fɔ ne y'o fɔ hali n ka du ye ni ne den min ko a bɛ kɛ kerecɛn ye n b'a fɔ don a la ni ne den min ko a tɛ ala fɛ n b'a fɔ ban na ne dan ye k'i bilasira n'i ma ne ta mɛn i mana min ye o minɛ ne bɛ balo ten de ne ka ala bɛ n bolo e tɛ se k'a minɛ n na mɛ ne t'i don i n'i ka faamu cɛ sabu ne ka faamu kɛra silamɛya ye mun na e ka faamu tɛ kɛ kerecɛnya ye an bɛ taa ten de mɛ an ka baara kɛ ni hakili ye ni an y'aw bonya a y'an bonya mɛ k'a fɔ a da yɛrɛ la ko a bɛ fara nin kan a an bɛ wele min da fanga ye ni ninnu tora yen a man ɲi don dɔ la a oui tiɲɛ de bɛ fɔ o mɛ an kana an bɛ kuma silamɛw fɛ minnu bɛ ala nɔfɛ u bɛ kira nɔfɛ u ka sabali u k'u dusu da ko in ɲɛnabɔlen don ko in ɲɛnabɔlen don u k'u dusu da u k'u dusu da alors minnu bɛ ka fitinɛ kumaw fɔ a caman bɛ u tɛ ala nɔfɛ dɛ u bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ u bɛ fɛ k'u profite de ka nin k'o sababu ye alors ayidara bɛ fɛ ka min lase silamɛw ma ko mun na n ma kuma n bɛ kuma mun na ne ka kan ka min kɛ ne y'o kɛ ka ban n bɛ kuma jɔni fɛ o kɔnseyi ka kan ka min kɛ a y'o kɛ ka ban n bɛ kuma jɔni fɛ o tuma na salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa baraka